anyị mmadụ amali
ọgọ ịma na enwe ofu ihe m na-agwa ndị mmadụ when it comes to social media ya anụnwa um, enwere ndị na-awụ ndị biko ndị na-ege ntị ekele m ụnụ ncha mere um, ekele m ụnụ Sugar daalụ sa Sugar na-amasị mma
enwe ndị na-awụ ha bịa social media ihe ọwụna ha fụ ha were tii na akpa agwa ha na ọ dị ire were tii na akpa ada agụgha agụgha na kịta m just bata kịta na-egegoro waja awaja ntị I can even pick up na enwere nwa obere shift because ebelieve m na waja awaja wụ a typical Nigerian politician ama m na ọ wụ politician mana otu o si ekwu okwu and ka o si ebend certain things ị wụrụ onye na-efollow ị ga-ahụ na sometimes ọ bịa ọ mụnye ụlọ ọkụ ụnụ ncha na-agbagharị na-agbagharị na-agbagharị and that's why m ji sị ah, because enwego platform ebe m nọ ya waja na-ekwu okwu ihe ọdịnala anụwa na-ekwu okwu ma ndị ancestors na ọsị ya ka ọ sị ya he refused na ihe dị otu ahụ adị ị nwere proof a sị onye Igbo nke ka ebe o si mana kịta m just nụwara ọ na-ekwu okwu na mm, agakwa na mmiri aga na mmiri nke ọdịbendị nke ọdịnala and all those things I can see na even though he didn't say it pointedly but I can see na o hold the belief na enwe ihe rigoro ka ancestor ihe ọ na-ekwu na mmiri ahụ ụnụ na-aga ọ wụ ebe ahụ ka ancestors ụnụ dị now my problem has always been especially the last time m nọ ọ na-ekwu okwu uh, na ya platform enwe ofu okwu mpa m gwa mgbe anyị pere mpe growing up mpa m principal so ndị gụtara nwa obere school you know ọ sị gị beside what you know what you don't know also exist and that thing ana m ebu ya n'obi mgbe ọbụla mụ na mmadụ na-akpa nkata that na I don't overargue i butere m an angle kịta agwa m na as onye Idemmili ị wụ na eke nọ be ụnụ wụ arụsị m na-erigodo eke agaghị m amapụta bịa mere m ga-asị gị kọwakanere m ihe mere na ị ji feel na eke a awụghị an ordinary animal now going to the point I've been privileged ime travel all over the world ọ wụghị ihe ịtụ ọnụ a travelụ m from America to South America to Asia to ebe niile m gụọ countries here uh, chi ga-eji chi ga-abọ now one common denominator m hụrụ because e nwere one ajụjụ aja aja na-ajụwa constantly kee ihe ọdịnala mepụtagoro ndị Igbo kee ihe African spiritual belief mepụtagoro ndị Igbo kee ihe ihe ancestors na ọsị ya ka ọsị ya mepụtara ndị Igbo now let's go a little bit hapụkọ ndị Igbo ka anyị gakene to ndị anyị na-eṅomi one thing m chọrọ ka anyị makọta wụ na this thing nwere ike ime nkata ya nwekwu ngalaba na-adịghị necessary mana unu chọọ unu kwete unu chọọ unu hapụ I'm a scholar aga n'ụwa anyị nọ kịta enwere ndị anyị na ha nọ n'ụwa na-awụ human beings na-awụghị agbụrụ anyị mere na emerechakwa emerecha merecha ndị ọcha mecha ha asị gị na the original human beings wụ the African man the black man the melanin akọkọkọ enwere ihe a na-akpọ um, um, um, eh, mba onwe ya ọ na genetic sequence ka a na-eme ya mana agwa gị na chromosomes anyị as a black person nke ndị ọcha erughị ya mere na onye ojii ga-amụnwe any race mana ndị ọcha amamụnwe onye ojii ndị India amamụnwe onye ojii and so on and so forth na ị bịa ghọta certain things na-eme n'ụwa ga-ahụ na um, ị ma na people wụ historians akọwa akụkọ most akụkọ a na-akọ concerning Africa ga-ahụ na enweghị nke bana into 16th century 17th century most of ihe niile a na-akọrọ anyị from 18 asị gị na ndị a bịara n'Africa 18 nke nwa ndị a bịara 18 nke nwa 19 nke nwa ka ihe mere before then now with that in mind kịta na anyị nọ in a dimension n'ụwa dị very different from what everybody else have seen enwere na certain phenomena na-eme n'ụwa ndị mmadụ ji ama na ọ wụghị sọ anyị nọ n'ụwa enwere na certain things mere na everybody is beginning to question a lot of things we've held so close to our heart ndị ọcha anyị na-ahụkwa na eji ama atụ unu chọọ ikwe unu kwere unu chọọ unu hapụ ya na I don't wanna make this too long it can be a topic for another day ha awụghị normal human beings like us ndị na-aga ụka ga-agwa gị na enwere mgbe nwe nwere enwe eh, ndị nwa the angels of God letuo hụ the eh, daughters of men ha agbarata that thing is happening right now enwere ndị nwe ụwa enwere ndị nwe this dimension mana unfortunately some of these people anyị na ha nọ they use what we call alien technology iji wee na-ekonụkọ ihe a na-ekonụkọ ha gaa within their realm ha were that technology bịa n'ụwa were ya na-eme anyị oppress ya adịzi anyị ka ya ama ihe anyị na-eme ụmụnne m onye ọbụla sị na spirituality enweghị isi just a few questions maybe by the time waji agbagotere later now with that in mind even ndị ọcha anụwa let's use ndị America for instance ị gakwa agbakọ ọfụma ị hụkwa na ndị na-achị America wụkwa group select ndị ogboni kpọrọ akpọ a na-akpọ ndị Freemason ụfọdụ ga-asị gị ndị a wụ Illuminati ị gakwa ndị a ọkwa spirituality ihe niile nwere dimension by dimension gị gaa ihe dị ka South East Asia ebe a na-practice ma Buddhism o ma ọ sị ya ka ọ sị ya ị gaa Buddhist temple gị hụkwa gị hụ na ike dị gaa Indonesia gaa Malaysia gaa China gaa Japan ndị ahụ nwere the problem anyị nwere n'Africa wụ na we were conquered we were conquered and a lot of technology anyị were stolen a lot of things wụ link to our roots were broken e nwee onye ma about the papacy Rome not Roman Catholic Church but Rome and the papacy itself that enclave ebe Roman Catholic Church hiwere their headquarter agwa gị na most of ihe ndị e bukwere n'afrịka ma akpọrọ ya arụsị o ma akpọrọ nke a ma akpọrọ nke a ha ka nọkwa there e nwere one church nọ na Paris gbara ọkụ couple of years ago um, the Louvre um, achọrọ m icheta that church unu gakwa there unu hụ enweghị ụdị ihe akpụrụ akpụ na anọ there ha bịa side a asị na ihe a wụ arụsị apịrị apị na onweghị ike onweghị nke a onweghị nke a mana ị gaa be ha apụkọpụtụrụ na ọ Picasso kpụrụ nke a because na ọ Picasso kpụrụ ya anyị ada ahụzi ya as arụsị mana ndị niile a nwere ya the problem anyị nwere and we need to identify the fact that na because of so many generations of brokenness e mebiri culture anyị otu a m nọ kịta na awụ m a parent let's assume na nwa m nwoke mee m ihe mee m ihe mee m ihe gbaa ụlọ m ọkụ gbaa moto m ọkụ rie ego businesses m tie m ma ihe mee m so many things ụmụnne m it will take me time for me to forgive him and reconcile with him right now ndị Igbo if we can things most of ndị nna nna anyị ha na-akọrọ anyị akụkọ because anyị nwere that thing na because mpa m gwara m because mpa nke ukwu m gwara m because an old man gwara m automatically becomes the truth no enwere stupid old men enwere old men na-anọcha ya enwere old men ndị wụ na ọkwa achịrị anọ na ntị hapụ ya na ọgọla ha dị na i che na ndị stupid young men a nọ kịta ha ama emecha kaa nka ha kakwa nka ha ga-awụkwa stupid old men mana unfortunately okenye pụtakwa gị na ọ iwere ose ọjị na-atọ na ọ wụ ha anọ anyị sị na ọ okenye kọrọ anyị oke ahụ wụrụzi an embodiment of wisdom so e nwere so much brokenness na culture anyị and we need to give it time Over time, those entities will work in consonance with us for us to restore what is stolen from us. mụ na onwe m a mụrụ m na Christian home etopụtana m dị interested na ihe ọdịnala kee ihe mere na anyị niile wụ ndị Afrịka anyị na-aza aha aha English m bụ Godson nke my man na ome ya nọ here wụ Emmanuel a na-eme ihe nwa a na-eme a na-eme mana ị ga most places ị ga ha ga-akpọchi ha akpọchi ha n'ụdịdị nke ha abịa na nke a ya gaa na-ele Mary a na-ele nke a a na-ele onye a a na-ele onye a so what I want to say wụ na ụmụnne m even ma mụwa na-ekwu okwu a kịta I'm not an authority aka m wụ a baby na ihe gbasara ọdịnala mana adị m very passionate I read I watch I listen to eh, eh, eh, um, ụmụ podcast and all those things ka m na-enweta ndị ọkwa iwere ebe a gị tụkọ ebe a jiri obi gị like igbo na-ekwu na a na-agba afa na-abụ uche enweghị onye ga-apụta kịta ụnụ sị na onye a wụ ya the embodiment of our Igbo culture ana m efolo Maazị Dibịa very brilliant young man mana e nwekwe na one or two things m hụrụ o kwuru m sị ah, nwanne nna ya ebe anyị na-aga I don't know but it's because spirit anyị anyị na-ekwu okwu ya onye ọbụla nọ here mara na ọwụ naanị anyị nọ n'ụwa mmadụ enyi bụ imere magic now let's take for instance nrọ nkịta a na-arọ nrọ a na-arọ will take you out of this realm take you to another realm and in some instances i meetie ndị sigoro n'ụwa pụọ in that realm who can explain that sayensị nwere ike nye gị ofu abracadabra because sometimes they don't even want us to think too deep akọrọ gị na ọkwa nke a nke nwa nke nwa ịba into the rapid eye movement Oga Brian, Oga Brian, excuse. Ikwete na na nlọ na-eme exist. Ịlọnugo nlọ, mechaa nlọ ahụ ịlọ mee n'ife.
ọ dị n'ọfọ enwere nke Oke.
enwere enwere spirit nrọ m rọrọ Mba, chelu chelu chelu chelu chelu gbaa break. Now,

because thank God na ikwu na ịlọ nlọ ọ bụ na ịlọgo nlọ the nlọ mee exist in real life na i sịlị iya biko kọwagodula anyị kọwachazie ka o nwee fewe aja anyị asa ma ya ee eh, all this lecture ị na-enye all this while ka o kwuo go ahead mana ihe egbu eke nke ihe egbu eke nke nke nke maka ndị ọzọ ọgọ one of the biggest problem anyị na-enwe enwe dat nrọ ahụ being able to connect and cheta ya because it's one thing ịrọ nrọ which I believe that most people I don't want to say everybody most people na-arọ nrọ mana unfortunately most of us adịghị echeta ka m kọrọ gị akụkọ mere na last year oge m chọ ịlụ e nwe nwa m chọ ịlụ bụ na be anyị the moment mụ na dat nwa ahụ kwuru okwu na fon that was in 2024 anọ m na nrọ hụ my mom my mom anwụgo my mom nwere otu o si eme maka ọ mụ wụ black sheep n'ime family anyị so mana mpa m wụ onye tigbuo zọgbuo mma m wụ somebody na-eji love akọrekt so most times m mee isi ike just naanị anya ka ọ ga-ele m ma o beere m akwa mma m na-ebere m akwa steady o beere m akwa mụ aba apology yọwa dee ma leta dee everything yọọ ya anọ m na nrọ fụ my mom m na-aga ihe a na ọ dụ ka dark passage m na-aga the girl mụ na ya kwuwe okwu na phone that very day nọ the other side ya dịka ihe dịka open field ebe a na-akụ golf then mụ na-agafe nwa obere passage ka m ga meet ede nwa mụ afụ mma m n'aka ekpe o lee m anya m hụ ya kụja ọ tụpụrọ m ọnụ mana e nwere anya ọ na-ele m ma m mewe ụmụ ihe aghara ịga anya ahụ is unmistakable o lee m anya ofe gị n'isi mana o kpudoro ihu n'ala si na nrọ ahụ bilie that number kept on coming to me kept on coming to me but I didn't take it upon myself ịjụ ka ihe bụ nkọwa nrọ a mana ọgọghị mana eventually mgbe that thing mere ọ gazighị that marriage agaghị arọkwara m the same nrọ again m fụ my mom na the same kind of place ọ na-achịsị m ọchị and as if na ya na-agwa gị I want you to be a witness ana m aga another one kịta ama m ihe a m na-ekwu ahụ na nwaada a nwaada a bilite mụ na ya ga-agwa ọgọ nke a na-agwakwa kịta nke a na-agakwa kịta ahụrụ m eh. mma m so m na-agwa one of my sisters adanne m na m chọrọ ka anyị gaa na nke nwatakịrị a m chọrọ ịlụ ị ghọtago m fụ mma m mma m soro anyị mana o so ha mụ na my sister m ka o duga m ka anyị gaa mba na ihe my sister na afụ m ọgọ ya ya sị m ọgọ m ka anyị ga ka anyị ga mba nwa nke a dị mma ka anyị na-agazi anyị tụgharịa n'azụ hụ nga mma anyị na-eso anyị na-achị ọchị ọgọ ma agbabeghị that thing nrọ ahụ mere m ji bido gbawa afa n'isi nwa ka m mara ma ije a na-aga ebe niile emeghasị lekwe nne ya lekwe mma nke ukwu ya lekwe ndị ichie be nna ya lekwe lekwe lekwe now even on this ama m na m na-arụtụ aka because somebody nwere ike ịsị ọ pụta na agba afa sị n'otu a ka ọ ga-adị is automatic no ọ dịghị automatic ị nwekwara role ị ga-eplay to nurture it to make sure it comes to fruition so nrọ dị ọgọ enwere so many instances m ga-enye gị of nrọ m rọgoro nweta correct interpret some of them nwere ike wụrụ nrọ m rọrọ chefuo then that thing mewezie unfold then nrọ bịa to me hi m tinye sị ọ kwa eziokwu na m fụkwa ihe dị otu a fụ ihe dị otu a na nrọ but due to sometimes we get too busy anyị adịghị echeta to pay proper attention to those things so nrọ ok thank you em ese biko gbagote enu ebe a em ọga Waja afụ m ị gbanyụ camera gị probably na ị dị busy mba nwere ụmụ onye ọzọ nwere m chọ isend message ị mago ọ ụmụazị ka fayala ime apịa

till today a ka na-afụ my mother na nlọ ee mana mgbe m eji kweta na nlọ dị real mfụ my mother na nlọ nteta ụtụtụ mfụkwana ya ọ nya bụ na ọ dị real but otu ọ mụnwa okay brain m a ka na-eche maka my mother sometimes nọrọ na-asị m ma afụ ya so mana enwe ife brown kwuchaa ka anyị rapụ mgbe anyị luere n'ife nlọ nlọ adịrọ real sọsọ nlọ dị real n'ụwa bụ nlọ na-abụ ị bụrụ nwoke lọọ nlọ ebe ị dina nwaanyị nyụa enweghị ife ọzọ iteta ụla ife ndị igwe na boxer gị ma ọ na-eji aṅụjusie mmanya afọ lọọ nlọ na ị na-eje ịnyụ mamịrị iteta ụla ọ bụlụ ịnyụgo mamịrị na foam apart from this two o nwerọ nlọ ọzọ dị possible sọsọ nlọ na-abụ a ife a gị lọọ ịfụ na ọ dị real mana ife niile a o nwee onye gbagote ebe a sị na ya nwee nlọ ọ lọ nwụ dị real mma mma akwụkwọ na akwụkwọ gị chelu onye a nọ na bọs a kịta achọrọ m ka o kwuo okwu esel biko ị ya-agbanyenwu camera ọ dị possible ka ị na-anya moto ka m kwusie ka o wee kwue o nwee onye pụta ebe a sị esel my brother ewena iwe one minute ọ pụta ọ kọwa ụdị nlọ kọwa otu o si dị real ọ bụrụ akụkọ mama ngozi na ndị ya dị mmadụ lọ nlọ ka o jee amerịka itetakwa ụla ị ka dina na naijiria ọ dịrọ necessary ọ bụrụ ya na nlọ na-alụ ọlụ mana before anyị move ịkọ akọ nlọ a ọgọ ka anyị chekigodu dictionary definition of nlọ first ọ ya-aka akọwala anyị better because ife ndị mmadụ na-amarọ erikakwanụ now enwe ife anwa enwe ife anwa brother brown kwu ee eh? gbasara amarọ m ebe brown kwa kwa gọtasịrị nya ọ pịakọta ha ma na my side nọkọtakwa bakwa na decent ma amụnwa na-ekwukwa so amarọ m eme ọ bụrụ na esel kwucha na brown na ya nachiyata azụ ka m malụ ma brown eh, brown achọrọ m ịma ma ọ na-asị na spirit dị powerful na o nwe ife spirit ya-emenwu na spirit dị powerful ka m wee mara ebe brown nwata ebe a ka m kwa anọdụghị m side side gị aha dee ma m because e believe m na spirit and e believe m na ihe niile na-eme n'ụwa ihe niile na-eme n'ụwa is control from the spiritual dimension
okay ngwa brown ga bịa o nwe ka esel eh, chere ewena iwe na anyị nwetara ịkpa nkata taa enwe ka nsi amụta ife wọta mmadụ achọ m ka ị gwa m one single thing na function na function n'ụwa spirit na control ok wada wada before m ga-abịa achọrọ m ịjụ gị ofu ajụjụ kee ezigbo aha gị ezigbo afa m wụ onyeka

na enwe ife e kele eke n'ụwa enwerọ ife mere ya gee m ntị now ife nji asị ndị mmadụ na chukwu dị is this ịbịa n'ụwa mụ na ya na-abụ nọ kịta na chi na-eji chi na-efo chi ojiji ya na chi ofufo a dị beyond our power chi otu a gị nwa eh, brown nọ kịta ị ma mpụta sị na chi ama nji n'ụwa ịma mpụtara sị na chi ama efo now ọ that thing a dị behind chi ojiji na chi ofufo ka our ancestors nee anya kpọọ chukwu ndị uk bụ ndị england nee anya kpọọ ya god that that god wee wee dị ka ọ bụ ọ bụrụ a spirit ọ human beings create ya mana ife fa nesi anya wee kpọwa god bụ that power dị na chi eji fo na fa nwa bụ mmadụ ama stop nwu ọ nya nwa ka fa kpọọ god so ọ mmadụ create that name god mana the ife dịzi behind it with this power okay ị ya alarụ ụla mụnwa waja ya anwụ anwụ anyị ya aka nka anyị ya amụta nwa mmiri ya ezo mmiri mmiri ọkọchị ya abịa you know e nwesị ife dịcha natural dịịlị onwe ya

reason e ji malụ na e nwe ife a na-akpọ chukwu dị n'ọ bụ na our ancestors nesi ụwa anya fụ na chi na-eji na-efo mmiri na-ezo anwụ na-acha then fa kọọ ife n'ana o pute a nọkata ukwu osisi mkpụrụ ukwu osisi si n'ana pụta mịa mkpụrụ fa wee nesi anya fa afụrọ ife na-eme the thing eh, power fa those things dị beyond their own power they can't stop this thing fa na-eto kaa nka nwa nwa a nọkata nwa nwa ọpụta na-akpagharị na-aga ije fa wee sị na ife mee ife a ji a-function n'ọ wụ chukwu okike
ị nọ oge ha kwuru ya anọrọ m ya oge fa kwuru nya mana asụsụ anyị ka onye dere chukwu okike ime ka a kụọ ihe o puo can you be able to correlate ihe mere na a kụọ ọka na ala o too and tell us the relationship between ya na chukwu okike ọ dịrọ compulsory na a ga-enwe chukwu okike o nwere ihe a sị gị n'ọ mmadụ balụ ya ava n'ọ ife mee na a kụwa ife n'ubi o pute a kụọ nya na ana o pute bụ chi okike ka our ancestors kpọrọ ya ọ bụrụ na fa amụ ife ọ ọ bụrọ na fa afụ nya anya so kee ka e si marazie ya if you don't believe in beliefs because na fa kụwa n'ife o pute fa larụ ụla chi efoo

Hmm, na m larụrụ ụra bilie doesn't compulsory mean na ọ chukwu mere m ji larụ ụra bilie ya ka m na-agwa gị na ọ nya ka our ancestors nee anya sị na ọ chukwu ife melụ i wee na-alarụ ụra na-ebini ọ nya ka our ancestors ba chukwu Okay. otu esi Ngwa- wee necha wazia, anya wazia, ka ihe iji kweta na nke a ka m bịa Ka aka ihe ya iji kịta kweta obi na- ji eme ibe aka hmm. kee ndị bara aka aka ọ dialect anyị as ndị Igbo na ị nwere any empirical evidence to prove na aka aka ka ọ bụ Ah, olumba na-adakwa n'iche n'iche e nwere ndị na-akpọ ya aka nwee ike nwee ndị na-akpọ ya ọ bụrọ olumba a sị m ị nwere evidence to prove na ibe anyị na-asị na aka na aka ka ọ bụ enweghị m evidence thank you very much mana our ancestors pụtara sị na aka kee ife ị na-emezịlị argument ngwa ka m bịa agụụ a na-agụ gị yes jee kpọtara m agụụ ka m fụ agụụ adịrọ agụ e-believe-rọ m Okay. Yeah, empirical Kwakọ na evidence akụkọ we were to prove na akụkọ. Akwa agụụ na akụkọ agụụ. chere ka m bịa chelụnụ chere ewere iwe ị ya akpọtalụ m agụụ mfụ ya anya m wee kweta na agụụ na agụ ya ọ bụrụ na ị kpọtarọrụ m agụụ agụụ adịrọ agụ ya enwere any evidence to prove waja ka ihe iji believe zie in this whole hypothesis otu isi ebuild case a mana ya bịara ihe gbasara ọdịnala ị chọghị ibuild ya otu anwa why Okay, thank you. Because ihe niile anyị na-ekwu as much as esi na enwe ihe dịka belief na ya life mana most of them is pointing towards belief because enweghị anything dị empirical ị ga-ejide aka sị lekwe the reason ị fall in ị wụ married man and I know you believe in love ịfụnugo love anya okay adị m akọ akụkọ love my brother love gịnị waja waja ka ihe ji wee lụọ nwaanyị ka ihe ji wee lụọ nwaanyị nwaanyị bụ maka na nne ibi ebe m na-alụ ife n'abalị asị na onye na-alụ nwaanyị ada arụ ife na- na- na- n'abalị A- ajọ Ịhụ na ọ dị n'ọlụ nwaanyị ka arụ. ọdịda dị legal because ịlụọ nwaanyị o kechie gị ịchọ ịrụ ị nara excuse so ya bụrụ na ọ maka ịrụnye ihe ị ga na-arụ gbanyụọ without nwaanyị so that's not the reason ji wee lụọ nwaanyị okay ka m bịa a sịgo gị na ife nji nụọ nwaanyị bụ okay let's be serious ife nji nụọ nwaanyị ka m mụta nwa and na m bụ nwoke onye na-alụ nwaanyị ọ da amụ nwa onye na-alụ nwaanyị na-amụ nwa mana ịmụrọ na nwe nwa a ma na-enwe ndị ndị ya apụta kịta na-asị na ba ya eje mụọ nwa and ịmụọ nwa nwa bụ akaliogori ka ọ asị waja otu a m nọ kịta ya na-enye gị real life evidence eji m ụmụ ịnọ nke nwoke m ebi m South Africa nwa m nwoke ofu onye mụrụ ya ada m nwaanyị onye ọzọ mụrụ ya nwunye m mụọrọ m ịbụọ ofu nwoke ofu nwaanyị mụ na ha niile ebi ha ncha na-aza aha m ka m bịa ka m bịa ewere iwe ewere iwe na be anyị hmm. ọkwa ị na-aza afa nna gị mụta gị ọ bụ na emere ego n'isi mama gị ya aza dị afa of course a na-eme ya na nke side be unu dị iche emeghị ego n'isi mama m mpa m nwere ike gaa gbachaa afọ ime enwere ihe a na-akpọ ịgbacha afọ ime ọ gbacha afọ ime m zawa afa ya enwere ife m jụ achọ m ka ịdị factual to yourself a sị gị na anị Igbo be anyị emere ego n'isi nwaanyị nwa ọ mụtara ya aza afa onye tụwa ya ime ka ịdị factual ka m na-agwa gị na ịdarịsị ime ego darịsị ịgbacha afọ ime side anyị na-agbacha afọ ime ịgbacha afọ ime abụghị ime ego ada m ekwu okwu ịgbacha afọ ime asị m gị onye pụta sị na ya nụ nwaanyị n'ala Igbo taa mana o merọ ego n'isi nwaanyị a ọ nụ nwaanyị a onye dị ịnụ ya anụ mana nwa awụ nke ya ndị nwe nwa mana ọ ya nwe nwa nwa abụrụ nke ya ngwa gaa n'ife ọzọ ka anyị ghara idelay ndị mmadụ mba mba achọrọ m achọrọ m ịgakwa n'okwu so ị na-ekwu na ihe love ị wụ onye love chachachari n'anya there is no love in marriage the love adịrọ n'ụwa nwere ibe love bụ an ideology created by ndị oyibo adaka akọ love na be anyị ọ bụ na enwe love ka ka our ancestors si nụọ ten wives one man anyị ada akọ akụkọ love ife a ife ndị ife ị na-eneta na tv our ancestors aṅụlara nwunye fa fa atara nwunye fa kissing ife niile anyị ife na-eneta na tv anyị ada akọ ụmụ ife a unu okogide gị ekide bido ọgọchukwu bapụta mbọzi a nọkọzi ebe a na-asị nyere head si ṅụba si were milk were yogurt nsịba na akaba
ofu ihe m likere ebe ị nọ wụ you provoke critical thinking in onye ọbụla na-ege gị ntị and that's what I like I tell people

unu na-epromote amaghị m ife ọ bụ and onweghị ife ọ bụ anyị mana kọwagodi one thing unu na practice ọ wụ igbo spirituality ma ọdịnanị igbo
waja mma akọwara mana ana m alike ịma na ọ dị easy icriticize ihe than to build achọrọ m ịma ka nke ị na practice okay ife m na practice humanity gịnị ala Igbo ife m na practice humanity and mhm. omenala Igbo okay kọwatụrụ na ya abụọ because ọ ga-enye m
okay ife humanity bụ na onye ọbụla bụ onye Igbo nwee ka ife si dịlị ya ọ gbakwuru mmadụ ibe ya ọ bụ na ife ndị mmadụ eri nne kpọ akpọọ meeting ndị mmadụ eme gịnị agbakọ aka ọnụ wee solvela onye a problem ya for example enwe ụmụ nwanne anyị ndị Igbo na-enwe kidney problem na this generation enwe ụmụ nwanne anyị na-eji their page wee na-ehelp fa immediately eposturu onye a na page ya most of our brothers na all over the world all over the world atụọ ego tụtụ ife dịka 150 million 100 million 120 million wee were jee mee onye a transplant onye a dịrị nya bụ humanity ọ nya bụ my religion m na practice now omenala m na practice ife jikọ mụ na gị na-abụ ọnụ ị bịa na be m kịta echeelu m gị ọjị m bịa ịnụ nwanne gị nwaanyị enwee ife m ga-emeli na be gị before m wee nụọ nwa gị nwaanyị now nwa gị nwaanyị a m nụba abịa mụta nwa na mama ya abịa eneme ọmụgwọ edie m ya eneme ọmụgwọ ọ bụ na ọnwa onye atụba ime isi na ya nụrụ ya ekwu ya ala ọtọ anyị na-awa ji anyị na-eje eneme ọmụgwọ different case dị different from ihe ọma anyị ya ihie na obi be di ya o bilie n'ụtụtụ ọ banye n'ọhịa n'ụba anyị ọ kpara ofu enwere ka o si enweta I can call it revelation side nke ya o were mkpa akwụkwọ ahụ na mgbọrọgwụ ahụ ọ bịa o sie o nye gị ị ṅụọ ihe ahụ na-eme gị akwụsịlata as long as you put in the element of time how would you i believe na ụdị ihe ahụ dị ọ bụrọ belief ama m na na onye dibịa na ala Igbo wee na-agwọ ọya mana ọ bụrọ nke onye na-enwe revelation ma ọ nwere ife dịka revelation ma ọ na-enwe no ife dị adị na the family
okay that thing ahụ for for this my aunt for this my aunt a na-amụha ọrụ dibịa amụ nọkata ọ wa ya o bido ọ na-afụ ihe ndị a na nrọ na-afụ solution na nrọ ka e ka ị ga-esi wee kọwanwuoro anyị with your vast understanding ka ihe a ga-akpọ that phenomenon nwere ebe ọ na-akpa nrọ ebe a bụ egwu ka ọ na-eyi unu and ife ọ na-eme bụ arenji
nke ka m bịa ife a that your aunty na-eme bụ arenji and egwu ka ọ na-eyi unu isi unu na o nwe ife na-agwa ya okwu na nlọ o nwe ha na-agwa ya na ntị nke ntị ife ọbụla anyị na-eme na ala Igbo taa dị na family niile amarọ m onye ebe ị wụ mana ị ma nwaanyị a na-agwọ kịta na ọzọ many people nọ n'ala Igbo enwe one woman onye Ifitedunu ka onye Abba a na-akpọ ọka ọba na-agba ọkpa ma ọ na-agba aka i nwe accident ọ sọ ọkpa ị gbajisie agbaji e bute na nke ọka ọba ọ gbaa ya ọkpa ọka ọba anwụgo today nwa ya na-eme dati ma ọ na-eme mana onye ọbụla nọkata n'ala igbo si nye taa sị gị na ya nọ na nlọ e revealụalụ ya something ya baa n'ime ọhịa kpara ahịhịa na-agwọ ọya the person na-asị asị ọ bụrọ ife a na-afụ na nlọ ife niile a bụ ife dịgo n'ala Igbo kama na anyị bịa jebe school jebe chọọchị so many people dropụa nya fa amụtazia from their grandmother or from their grandfather before ọ nwụa enwe ndị na-amazi ka esi ete ogiri n'ala Igbo today enwe ndị na-amazi ka esi e, e, e, eke ụkpaka ị ma na set Ogochukwu va amarọ esi ofe egwu gwusi kpokọta ndị niile bịa deti ebe ebe a i jee be ndị enyi nwoke kịta nwunye sie ofe egusi ọ dị ka nsị a ma n'aja ọ ya pụta na nlọ sị na akụzili ya etu o si ekwe ego asị nse etu unu ama ndị igbo esi na enego ga-avụ na ọkụkọ igbo ka ewu bran ịghọta ife m na-ekwu bran ọ bụrọ ife mmadụ ya abịa na-eyi ya egwu sị na ya afụ na nlọ a da-agwa mmadụ anything na nlọ kama na ife a ife dịcha na family anyị rapụsị jejewe ụka jebe school ọ kịta anyị na-ekwu okwu ya ka anyị na-echighata azụ mana onye ọbụla na-eme ife apụta sị na spirit dị na ya the person chọọ iyi egwu nya ị ma na ebe ị sị ndị mmadụ na spirit ka ivu egwu na-arụ egwu atụbazia ndị mmadụ va na-enye ya nsọpụrụ and ọ nya kpata so many people ji buru that ideology nwa na-agwa ụmụ va na spirit na-agwa ya ife ọ na-eme kama izikọ fa usoro e si eme the thing ka va mụta ya mebe ya enwe ndị na-esi ọgwụ ịba na be anyị enwe ndị na-esi ọgwụ ajị enyi e nwe ndị na-ana nwa enwe ndị na-eme so many things a woman na-akwụ nwa afọ na my village today ka dị ndụ ọnwa onye ụmụafọ na-eme nwa ya ikpoji ebi ọ baa n'ime ọhịa kpata dị ahịa kechie ya n'akwa ya ọ na-ezo ya ezo ọ pụta o were ya kwọpụdụ ụmụafọ enwego mgbe arụ na-anwụ nwa nwanne my mother a kpọrọ ya jee na nke dibịa na be anyị na-enye ọgwụ ọbara ọ mụnwa bụ ya je di ya nlue di ya dibịa je kpata afịfịa ọgwụ ọbara a zuo onye zuo na-apụta mkpụkpọkpọ ọnya ọdaa ọgwụ a ya fue na ana afịfịa afụ na tibe ya maalụ ndị ahịa
n'ala Igbo kọkere nne m ihe wụ dibịa na kọkere nne m ihe wụ dibịa n'ala Igbo biko achọrọ m ịma nwaanyị achọrọ m ịyọ gị biko anaghị m eme blunder ihe m na-eme ka m mee ka m mụta ihe and achọrọ m ịmụta ife afụrọ m ya as argument ajụjụ ka ị na-ajụ m na-enye ya ansa ọ bụrọ argument nkata ka anyị na-akpa a native doctor in Igbo land bụ somebody na-agwọ onye arụ na-anwụ ọ bụrọ ya na-ekechiri mmadụ akwa red na akwa black ma isi ji ya ekechisiri ọka ọvava jeti n'okpuru bed ọ teta ụtụtụ were kaikai na-abịa ma ose ọjị a native doctor somebody na-agwọ onye arụ na-anwụ so o nwe ọya inwe ị na-aya bụ ọya local ọ ya akpọje na nke native doctor gwọọ ya ọya ịdịrị ịnabala onwe gị ọ bụrọ somebody ya abịa mee like impossibilities possible o buzielu something ya asị gị edinezina nwaanyị gị aṅụzina mmiri jụọ oyi gị anọna n'ezi ka sisi kụwa because ọ ma na ife o nye ya ada arụ ọrụ ị bịazia sị ya na ọ rụrọ ọrụ sị na nwaanyị gafere na side ma ọ sị ya ekwena nwaanyị nọ na nsọ n'aka e nwere ọya ndị be anyị na-akpọ enyi ure nwee nke a na-akpọ ọkịrị mgbawa isi nwee a couple of them ụmụ ihe dị otu ahụ yes enyi ule dị ọkịlị mgbawa isi ka ihe ọ wụ ka ihe ka ihe how do they function o nwere eh, enyi ule na-eme ndị mmadụ ife valite n'ọnụ ọkịlị mgbawa isi wụ sometimes mmadụ nwee ike iche echiche ma o mee so many things affect ya na brain ọ bụrọ spirit ị na-ekwu na kịta na mmadụ ama emenwu gị enyi ure because iri enweghị irikọ onye mụrụ ọnya ka ebe o si weta power so sọsọ ife ndị Igbo achieve n'ụwa bụ ime mmadụ enyi ule ndị ọcha na-anya no no no no no hapụgodo hapụ achọrọ m chọọ ka anyị were step by step maka achọrọ m ịma ewela iwe one minute kedu ife bụ enyi ule n'ọnụ oyibo please
elephantiasis ama mụ ya elephantiasis mm.
okay gịnị wụ leg ulcer n'ọnụ Igbo Mm, enyi ure I think ọ ga-abụ ya bụ enyi ure ewela iwe ewela iwe ndị ọcha ndị ọcha niile ọkpa fa na-elekasị eleka kịta ị google nya o ju na phone kedu ndị merụ fa nya ọ n'ana Igbo ka fa bịa golie isi disease that most Igbo people ji anwụrụ kịta onye na-aya kidney problem anyị na-edikteti na kidney problem anyị na-edikteti na ọkwa ịma na ọ bụrụ na ụwa adịbe civilized na na ndị a na-aya sị na poison nke e nye fa and fa ya eto avọ anwụọ ebue ndị Igbo echi niile mmadụ pụta sị na na-ere ife nwa eji egbu ya na-eke ebe nwa ma ọ na-afụ ebe nwa mana today enwego ife eji editeti kidney problem nwee ife eji editeti leukemia and ị ka na-apụta na-agwa ndị mmadụ na leg ulcer bụ ife ndị Igbo na-eme onwe fa ị na-afụkwa the set of people na-aya leg ulcer ị fụ na o nwedụ ebe a na-achọ okwu ife a ife ndị mmadụ dee n'ọnụ nọ na-eme ndị ọcha today ị pụtakwa ị sị na stroke na ọ mmadụ na-eme mmadụ stroke n'ana Igbo ndị ọcha niile a na-agacha one side one side one side onye emezi fa the stroke
e, ịma na um, waja na nghọta nke m ihe niile nọ n'ụwa awụ nwere two dimensions malaria a na-aya okiri mgbawa isi a na-aya because na ha nwere aha bekee doesn't justify those ọya and um, emenube m mmadụ emenubekwenụ mụ mana ahụgo m ndị o mere ma enyi ure o ma okiri mgbawa isi o ma ito afọ o ma ọ sị ya ka ọ sị ya aga ụlọ ọgwụ enyochasịa asị gị enweghị ihe afụrụ eburu gaa ebe a enyocha asị gị enweghị ihe afụrụ and that's where the danger for me is na enwere ndị ga-ebelivu unu because abịa na social media one of the danger wụ na enwere ndị na-ewere things verbatim otu anyị nọ kịta now i nwe very influential voice na TikTok and that's why o ji dị concerning na enwere a lot of youths e nwere some villages m ma m ma akpọ aha ha wụ na ị gaa dị ụmụ okorobịa na-akpa nsi ị gaa dị enye gị mmanya aṅụkwana ee ya wụrụ ụjọ let it be mana ị gaa ma ndị na-agba ntu ma ndị na-eme nke a now what I'm saying wụ na waja like I said emebe m experience mana afụgo m ndị o mere and adị m convicted na ihe dị otu ahụ dị now number one e nwere ndị spirit ha ka spirit ibe ha otu waja nọ kịta now due to na ịbịa na spirituality enwere ihe a na-agwa gị the law of agreement ihe onye kwetere ka chi ya na-ekwete and i believego firmly na mmadụ ama egbunwu gị without any fear mmadụ because ọ ya ka a na-abụ ndị igbo na aga agba afa asị gị na anọ n'ikpe chi gị nọ n'ikpe na nke a nke a nke a ọ ị mara ebe ikwu na ya nwere some people na-adị strong like that ha bịa kịta chịrị akụkọ niile a ebilie aga na-amaga na-amaga ofu ndị ka ọ wụ okiri mgbawa isi ele adịghị na ya ụmụ ihe ndị a dị ụfọdụ ndị dibịa anyị na-ekwu okwu na i belivu na dibịa dị ụfọdụ n'ime ha dibịa mara ha ama enweghị anybody nọ na their lineage ha mitiri wụ dibịa o nwere ike wụrụ na ọ nna nna ha nke ukwu nke ịtọ wụ onye wụ dibịa after that that thing cut off o ruo n'aka onye nke a dibia ma ya all of a sudden o bido mewe things now for somebody to tell me na ọ fụghị anybody mere dibia mana ụdị ihe a dị and that's why m ji alike ime ndị mmadụ accommodate ime ka ha ghọta na beside what we don't know what beside what we know what we don't know also exists enwere ụwa buru ibu so much na m kọwa kọwa ka waji abịa m ya like you said alike m ihe i kwuru na ya na-eme argument ihe a na-eme discussion and I'm not here to ka m sị na m meriri waji a mọnụ mana ọ ka m mee you know some of the misconceptions m nwere ka m nwee clarity on them ibe nye a nye m nye m a better argument m lele lele of course I've subscribed to that because everything na m ma today wụ mmadụ kọrọ m ya everything m ma today was something somebody told me and otu a ka ọ dị i hold it on enwere akụkọ m na-akọrọ somebody about ụmụ m ndị ada m nwanyị na diọkpara m ha etopụtana diọkpara m dị 24 ada m nwanyị 22 ha agwa m maybe 2 years ago na ha chọrọ ise tattoo diọkpara m sị ọ chọrọ ịkpọpụ ntị m sị ụdị ihe dị otu ahụ adị ha jụwa m m kọwara ha akụkọ Mike Ejeagha because ọ my mom oge m na-abịa South Africa ya wụ ofu ihe my mom yọọ m na 2000 sị m nwere asị m ọ mma m na ọ wụ mma ha o wee wụrụ ya so awụ m sị mba and at the end of the day nwa m nwoke sena tattoo today because ekwuona m ole m ga-ekwu as mmadụ I can't go na ka m mee enforce na ịma nserịrị tattoo as long as na o wee mepego anya mana ofu ihe m na-egwa ndị mmadụ wụ na enwere so many things ndị Igbo m needịrị ịkpa imekọ ọnụ enwere somebody na-akọrọ m akụkọ um, that man e bu lọtara from Catholic Church e bulọtara from Italy so many years back ama m ka ezi aha ya ọ Fada Tansi ka ọ zi gịnị amaghị m aha ọ gị chetara ya nke e bulọtara ozu ya from okay yes somebody was telling me I don't know how true ọ dị ọ sị m bro unu nọtụkwa unu jụọ ka ihe e ji bulọta ozu nwoke ahụ after so many years na e nwere ụmụ abrakadabra ndị ụka na-awa ha bịa ha mee abrakadabra anyị kwere na achọrọ ibeatify ya achọrọ ime saint achọrọ ime nke a no na nwoke a bidoro kpawa ike nwoke na-agwa m na ọ nwanne nwoke wụ a Catholic priest in the order of ihe nwa ndị a na-anọ na pope na-ada enwe priest na-ada enwe mission ha na-anọ na ọ sị m na nwoke kpagidere ike ịga ebe a ọ gaghị aga finally they were forced to bring him back and anụ m na e bulọtakwara nwoke ahụ lie na na Ọnịcha ka ọ n'ọba na ebechakwara nke nke na-awụ eziokwu na nwunye ike ọ kpara ịba onye a ka ọ fabricated story nke um, e bunata fada tansi because na-achọ ime saint now ebe fada tansi bido his missionary journey bụ na ụmụdịọka be anyị in the year 1996 ka e bute ozu na ụmụdịọka anyị jee na-ekisi anyị kisi anyị kwụsịa na line anyị kisi akpati anyị ebie nya aka tee n'obi mee n'afa nna ife ji wee bute ya na-achọ ime saint o nwerọ ike ọ na-akpa ọbụla onye nwa nwe nwere ike o nwe and at the end of the day e buchie ya gasị ebe niile ọ lụ missionary journey buru ya buchie ya azụ n'obodo oyibo ọ bụzi adịghị ebe a butere anyị wee okpokoro akpati waja waja ama ngwa nwụrụ ya but the truth tem mma agwa anyị na as onye ụmụdịọka asị ya nọ n'ụmụdịọka 1996 e bute ozu fada tansi na be anyị na 1996 as onye a chọ ime saint ọ bụrọ onye na-enye nsogbu n'obodo oyibo na a chọ ime saint a wee sị ka e buru ya ka ọ kpagharịa ebe a o jegasị e, o jegasị missionary journey the first place o bido missionary journey at St. E, e, Anthony Catholic Church Ụmụdịọka e butela ozu there buru ya jee Holy Trinity Ọnịcha buru ya buchie ya azụ n'obodo Kedu the process of canonizing anybody to be a saint?

ihe a nna anyị kwuru na na na ọ bịara Ụmụdịọka bụ na ebe o bidoro missionary journey ihe a wụ the official presentation ihe anyị kwuru kịta has not debunked onye si na ọ kpara ike so ngụnwa anọghị na place ịsị na enweghị ike ọ kpara because you don't know that part of the story. anyị abụghị ndị Catholic Church package na a na-akpọrọta ka e mee ya saint ka m bịa were iwe Brown hmm? otu a ị na-ele m anya adịrọ m agwa mmadụ ife m na-amarọ gee ntị ma ife a na-agwarọ m m fụ n'anya a sị gị na fada tansi i jee na his wikipedia or encyclopedia ị ma-afụ ụmụdịọka be anyị na ife ị ya-afụ dunukọfịa that dunukọfịa a ị na-afụ na-erepresent ụmụdịọka na-erepresent that dunukọfịa mana that time na ife ọ wụ dunukọfịa archdiocese ọ sọsọ ụlọ ụka dị n'ụmụdịọka mgba catholic church dị na mgbamgba dunu kọfịa ndị mmadụ niile na-abịa before a lụbazie other ones fada tansi a si n'ụlọ ụka anyị a wee pụ ife ahụ ife a gwa anyị na be anyị a na-akụzili anyị nya na-akụzili anyị nya as ife anyị kwesịrị ịma maka fada tansi even before e bute ozu ya na 1996 1995 ka e bido kụzibela anyị nya as a lesson na-achọ ime fada tansi saint and na otu e si chọọ ime saint na anyị ebunata ya anyị chee na ọ ife egwu o luo one day ambulance nwee nwee nwee nwee bata na the catholic church e bute ozu debe anyị kwụọ na line na-emetụ ozu ya aka na-emeta n'obi anyị na-ekisi the akpati na-eme n'afa nna na-apụ enweghị ike ọ na-akpa enweghị ife a kọbazi na ọ na-akpa ike fabricated story ọ bụrụ about it ọ ya wụ ọ ya wụ ihe m na-ekwu aja ihe m na-ekwu adị m ka m na-ekwukwa ofu ihe ị na-ekwu ka ngị nwa kwuru ohi a na ya wụkwa na oke oku empty akpati ka e bulọtara unu na ịma ha nọmba wan ịhụ ihe nọ n'ime ya and nọmba tu anyị nidiri ịma na ụwa anyị nọ kịta na na e nwere ndị na-achị ụwa ndị e nwere narrative a na-adrive waja waja in closing from my side ihe m na-ekwu wụ na nke anyị na-amaghị let's give room for the, for dissension e nwere so many things na-eme in this dispensation wụ kịta na generation anyị a washi achị ka ọ wụ e nwere ndị wụ custodians a lot of us na na agba isi lagalaga na anyị wụ ndị Naijiria mana ị ga check a sị kemgbe e kere this country a na-akpọ Naijiria i lelee deti e kere Naijiria ka ị na-asị ka ezi what were we before a kpọọ ya Naijiria ndị Igbo na-asị gị Igbo enweghị eze Igbo enwe eze mana kịta enweghị ndị Igbo kọmuniti na-enweghị eze anyị nọta anyị jụọ onwe anyị ka ebe okwu Igbo enwe eze ahụ si wee bido jenereshọn nọ kịta ị gwa ha tumoro na e nwere mgbe ndị Igbo na-enweghị eze ha ga-asị gị asị so we need to ask ndị wụ the custodian ndị ji were history anyị wipe away buru culture anyị wipe away jiri aka ha deere anyị history anyị to suit a particular narrative anyị nidiri ịjụtụkwanụ ajụjụ a anyị jụọ ndị a wetara anyị these things ka ihe wụ their agenda ndị a wetara anyị Christianity for them to bring Christianity and for Christianity to be entrenched in a place dị ka ala Igbo nwere very strong cultural values a ga-enwe things a ga-wipe out a ga-enwe people wụ custodians of the culture a ga-wipe out kịta na a na-achọ ịba another global reset for ndị wụ students of geopolitics most of the things anyị ma kịta na ọ na-adị ka gị na mmadụ kwuo okwu ọ sị ọ gara na google google kwa mmadụ ọ mmadụ na-edeploy information nọ there ọ mmadụ na-akọntrol ya because google gwara na otu a ka ọ dị doesn't mean it's true because na ị gara ja ChatGPT ga check information e nwere ndị na-adrive that narrative and ọ bụ iran and the advent of china has be begin to demystify most of those things so my submission mission in closing wụ na ụmụnne m e bulọtara Fada Tansi yes ọ wụ ebe a ka anyị bidoro mana na lee ihe a wụ the official narrative doesn't mean because na fada gwara m na otu a ka ọ dị fada nwere onye ọ na-erepresent and onye ahụ ọ na-erepresent ka ọ ga-erepresent narrative ya and as long as anyị enweghị a central command system when it comes to onye ga na-ekwuru anyị okwu when it comes to ihe gbasara ndị Igbo the bigger voices will always overshadow nke anyị na-eme so e nwere missing gap n'ọdịnala Igbo ọ ya my submission e nwere so many things ndị a mere for us not to link it by brainwashing us uh, wada I wish na ihe awụwo ihe mma na e nwere so many things gwụna I wish na anyị nwere the whole day whereby anyị kwuo enwe nke kpata n'obi kwuo mana nwanne m spirituality dị ndị ichie dị enwere ndị nwe ngwuru every ngwuru nwere ndị nwe ya nụ and because ha anwụọna doesn't mean na ọ ya wụ the end of the story enwere a dimension outside of this one anyị nọ na-afụ onwe anyị n'anya ị gwa mma nke ukwu m ha na enwere mgbe m ga-anọ na South Africa kịta ngịnwa waja Awaja anọ Ghana Ọgọ anọ Port Harcourt anyị ncha na-ele onwe anyị anya face to face ha ga-asị gị na aghachi

because of that ndị colonizere anyị colonize anyị colonize history anyị jiri aka ha kọọrọ anyị ihe ha chọrọ ịkọrọ anyị wipe out ị ma na e nwere ihe ị ga-eme invent kịta waja tomorrow a chọọ ndụ gị achọ chukwu ndị ekwere okay ka m were onwe m why because e nwere ndị na-achọghị a multipolar world ha chọrọ ka everything dị centralized n'aka ha so ndị Igbo adịgo advanced ị gakwuru archaeologists ha ga-agwa gị some of the things they've excavated yes a da-ajụ kee ka ụdị ihe a ji dị possible mana unfortunately anyị adịghị enwe ndidi anyị pụta anyị na-ajụ ee eh, na mgbe anyị emela culture for so many years ihe niile a wụ slow by slow Our history was wiped over generations. And the restitution and the reconciliation of that very culture will also take generations. Oh, magic. And I believe strongly, nke anyị na-ekwu na believe na enweghị dịka believe, I don't know, maybe nke a ga-awụ topic for another day. Mana ụmụnne m from my side, e believe m na enwere even ndị ọcha ga-agwa gị earth, wind and fire, gwa gị nke a, gwa gị uri nke a, gwa gị nke a. Ihe nọ n'ụwa erika. Ọgọ, daalụ, ụnụ anwụchuna.